romhaibh uilig go ar mhuin na muice. Now i ndairíre píre bhí mé as láthair le fada mar gheall ar chúrsaí ach tá an-áthas ormsa a bheith ar ais arís sa suíochán te mar tá an Chomhdháil Cheilteach, sin an Chomhdháil Cheilteach, ar siúl. Tá an cruinniú ollmhór, cruinniú bliana ollmhór an Ard-Fheis i ndairíre, ar siúl acu thíos i gCorcaigh ó dheas i Ros Cairbre. thall ansin i gCorcaigh agus is tá tonn na hoibre déanta ag an gcoiste ansin i mBaile Átha Cliath chun clár an-suimiúil a chur le chéile. Is clár a bhaineann an an rud atá ann agus is roimh 1916 atá ann anseo i 1915. Tá siad ag caint faoi an náisiúnachas i mbliana. agus cad is saoirse agus cad is saoirse náisiúnta ann agus beidh siad ag plé na an ceist ollmhór atá ann mar is is baineann an Chomhdháil Cheilteach is comhdháil idirnáisiúnta atá ann tá muintir na hÉireann ann ó thaobh na Gaeilge de dar ndóigh tá muintir na hAlban ann ó thaobh na Gàidhlige de. Dar ndóigh, tá muintir na Breataine Bige ann ó thaobh na Breatnaise de. Tá muintir Chorn na Breataine, Corn na Breataine, agus tá an Corn na Breatnais go fós beo bríomhar agus tá, is cineál Breatnais é agus Briotáinis, sin ar muintir iarthar na Fraince agus sin saghas cineál Breatnais iarthar na Fraince agus dar ndóigh, eh tá Gaeilge Oileán Mhanann ann, nó creid nó ná creid, now it's a cineál Gaeilge féin atá acu em agus tagann siad ar an taobh amháin tá an Ghaeilge ann agus baineann sé sin le muintir Oileán Mhanannan, muintir na hAlban agus muidne muintir na hÉireann agus is as an síol céanna muidne uilig. Ar an taobh eile em agus em ar an taobh eile tá muintir na Breataine Bige, tá muintir Chorn na Breataine agus tá muintir an Bhriotáinis, ar iarthar na Fraince agus sin ar teaghlach nó clann eile ach is col ceathracha muidne mar na tíortha dúchasacha Ceilteacha agus tá ceol den scoth acu ach tagaimid ón síol céanna dar ndóigh ach tá ceol agus baineann sé seo le gach uile duine ar saoránach na hÉireann i ndáiríre ach tá ceol den scoth acu ag gach uile náisiún ach táimid ag caint faoi na cúrsaí sin atá fíorthábhachtach le plé. go háirithe agus 1916 ag teacht go luath an bhliain seo chugainn agus dar ndóigh beidh aoichaint cainteoirí den scoth acu agus daoine fíor fíor suimiúil agus dar ndóigh tá tá dhá leath den den Ard Fheis, tá na tá na daoine ag caint, dar ndóigh, agus den tá na ceoltóirí, na rinceoirí agus na amhránaithe agus tá seansanna chun na teangacha á bhlaiseadh. So, idir an dhá, idir an dhá rud, táimid ag súil go mór caint le Fionnuala Ní Chasaide atá mar chaidreamh poiblí, tá sí mar an oifigeach caidrimh phoiblí ón Chomhdháil Náisiúnta anseo i mBaile Átha Cliath. Tá ár gcraobh. féin againn. So is Comhdháil Náisiúnta é, ní bhaineann sé le tír amháin nó tír eile. Tá ár gcraobh againn anseo i mBaile Átha Cliath, tá sé fíorláidir agus fíorghníomhach agus tá Fionnuala ag taisteal ó dheas go Corcaigh de réir mar a labhrann muid agus táimid ag súil go mór teacht uirthi ar an mbus de réir mar a tharlaíonn sé. Agus idir an dhá linn, ba bhreá liomsa now rud a chur, Is tríd Bhreatainis an ceann seo agus seo in ómós do mhuintir na hAfraice, de réir mar a tharlaíonn sé, agus seo in ómós do Siphundo atá thall sa Malawi, de réir mar a tharlaíonn sé, agus is amhrán náisiúnta, b'fhéidir go meabhrófaí ar an am a bhí an choimhlint acusa thall san Afraic Theas. Agus seo an t-amhrán. náisiúnta an t-amhrán, an, ba chóir dom a rá an streachailt, i ndáiríre seachas aon rud eile? But, anyways, seo an t-amhrán náisiúnta ag muintir na hAfraice agus tá sé seo á cheol ag muintir chór ollmhór ag muintir na Breataine Bige tríd Bhreatainis. So. Bain sult agus taitneamh as an cheann seo agus cuireann siad, i ndáiríre píre caithfidh mé a rá, níl Bhreatnais agamsa, is mór an trua nach bhfuil Bhreatnais agam, rinne mé iarracht teacht ar a fhoghlaim just ó thaobh amháin, ó thaobh eile níl seans agam dul go Corcaigh ach i mbliana ach. Um, i ndáiríre píre, um, deirimse leat, um, gur fiú bheith ag éisteacht leis an ceann, an ceann seo. By Dad nach bhfuil siad go hiontach ar fad. Sin muintir na Breatainis agus siad ag déanamh Amhrán Náisiúnta na hAifrice tríd Bhreatainis. Cór ollmhór a rinne é sin agus rinne siad gaisce. Agus anois ar an líne, tá an-áthas ormsa a rá go bhfuil Fionnuala Ní Chasaide agus tá Fionnuala ina h-oifigeach poiblí caidrimh ag muintir Comhdháil Cheilteach do mhuintir na hÉireann mar is comhdháil idirnáisiúnta atá ann. A Fhionnuala, cad é mar atá tú inniu? Bhuel, tá mé ar mo bhealach, tá mé ar an bhus ar mo bhealach go Ros Ó gCairbre mar tá sé ar siúl ansin. Thosaigh sé ar a sé tráthnóna. Bhí meánaigh an 15 nóiméad. Ó, ar ndóigh. Bhuel, ná bí buartha. Tá an alt ríoga, tá an alt ríoga 6. Yeah, nó ná bí buartha. Beidh mé díreach, beidh mé díreach ann in am. Yeah, tá tú cinnte. Mar, bhuel, fhios agat, ní bheimid ach cúpla nóiméad. Ach mar gheall gur táimid just ag iarraidh blaiseadh den chomhdháil atá ag teacht, now, dúirt mé leis muintir na lucht éisteachta, go mbeidh an tideal mar gheall ar náisiúnachas agus ag baint, ag plé cúrsaí náisiúnachas, conas agus a bhaineann náisiúnachas, is dóigh, conas agus a bhaineann cúrsaí náisiúnachas le cúrsaí cultúrtha, an ea? An é sin Bhuel, I mean, is, is téama, is téama na bliana seo é, em, cad is náisiúnachas ann, is ceist atá i gceist agus beidh, tuairimí éagsúla ag na daoine ó na tíortha éagsúla mar go bhfuil siad uilig i suíomh éagsúil. Like, is col ceathracha muid uilig, col ceathracha Ceilteacha, agus tá cuid mhaith de na fadhbanna céanna againn eh, ó thaobh cul- fadhbanna cultúrtha, fadhbanna teangan, ach ag an am chéanna bíonn difear ann agus beidh muid ag plé an cheist sin. Oh, go hálainn, go hiontach. Agus so, cad iad, agus dar ndóigh, an t-amhrán, na hamhránaithe agus na ceoltóirí agus rinceoirí den scoth. Bhuel, beidh sé sin uilig ann gach tráthnóna agus beidh ceolchoirm idir-Cheilteach agus beidh oíche mhór Cheilteach ann agus beidh turas lae go hOileán Chléire ach chomh maith leis sin ar an Mháirt agus ar an Déardaoin, beidh an turas ar an gCéadaoin agus ar an Mháirt agus an Déardaoin beidh léachtaí á dtabhairt ó na sé thír Cheilteacha agus is Alan Titley a bhéas ag caint ar son na hÉireann agus ar an Déardaoin beidh Gabriel Doherty ag teacht ó Ollscoil Chorcaí, is staraí é, ag caint ar Ó Donnabháin Rossa mar agus ag déanamh plé ar na tuairimí polaitiúla agus an fhealsúnacht pholaitiúil a bhí aige mar ba as Ros Cairbre dó, agus is i dtrátha an ama seo céad bliain ó shoin a fuair sé bás. Ó, fíor, fíor suimiúil. Agus em, cad a ceapann tusa nó an, an saghas, na rudaí tábhachtacha duitse ó thaobh an Comhdháil, is dóigh, tá sé uilig tábhachtach tá, tá 'fhios agamsa agus fiúntach agus chuile shórt, ach eh, cad iad na rudaí is, tá tusa ag súil go mór leis? Bhuel, i ndáiríre bíonn sé, bíonn an caidreamh. idircheilteach an-deas i gcónaí. Beidh an plé den téama cad is náisiúnachas ann an-suimiúil mar nuair a chuimhníonn tú dá mbeadh O'Donovan Rossa ar ais inniu, bhí muid ar tí impireacht na Breataine a fhágáil nuair a 100 bliain ó shin i dtrátha an ama seo bhí muid ar. ar tí é a fhágáil go luath ina dhiaidh sin mar tharla Éirí Amach na Cásca in 1916, an bhliain dár gcionn, agus anois tá muid ag. Tá muid i bhfastú in Impireacht na hEorpa, i ndáiríre. Is impireacht atá chun a bheith ann agus tá muidne ar an imeall cosúil lena lán tíortha eile, imeallach in impireacht eile. So tar éis céad bliain tá muid imithe ó impireacht amháin isteach i gceann eile. Tá, mar a dheireann muintir na Fraince, c'est plus ça change, c'est plus il reste le même, mar a dheireann. Mar deir siad Plus ça change, plus c'est la même Sin é, sin é, chose. sin é agus Sin é go díreach é. sin é go díreach é so. Ach beidh, beidh a lán, beidh a lán ceoil agus craic agus caidreamh agus beidh sé ana dheas agus eh, tá fáilte roimh duine ar bith teacht isteach am ar bith. Ní gá bheith an an tseachtain ar fad is féidir teacht agus imeacht mar is mian le le daoine. Tá fáilte roimh achan uile dhuine. ag am ar bith teacht agus páirt a ghlacadh ann. Á, bheadh sé sin go hiontach agus táim cinnte go mbeidh daoine b'fhéidir ag taisteal timpeall na tíre agus chuile shórt, go háirithe nuair atá am acu i rith an tsamhraidh. Bhuel, is mór an trua nach raibh tú fhéin ann, a Mhairéad, chun páirt a ghlacadh ann. Ní féidir liom fáil amach ó Bhaile Átha Cliath, is trua sin. Mar deir siad.

Náisiúnta a bheas á phlé. Yeah, bhuel, bhí mé ag rá mar gheall ar 1916 agus chuile shórt mar sin agus mar a dúirt tú, mar gheall ar an stuif a bhí ag titim amach do na daoine bochta sa Ghréig, cuir i gcás, nó mar shampla. Yeah, cinnte, táimid ar ais aríst ar an seanfhód ar an cheist chéanna ach. Bhuel, tá an fhadhb, an rud faoi saoirse, cad is saoirse ann? Tá ceist na cultúra i gceist, tá ceist na heacnamaíochta, Tá ceisteanna polaitiúla, tá, tá, tá a lán rudaí i gceist le saoirse agus is, agus beidh dearcaí éagsúla ag na tíortha éagsúla agus beidh sé suimiúil na dearcaí sin a thabhairt faoi ndeara. Ná, gan dabht, gan. Agus tús a chur le díospóireacht an-tábhachtach san am ina bhfuil muid anois. Bhuel, is tús a chur le plé agus sin an rud ba thábhachtaí, dar liomsa, Sin é, agus. agus, agus ábhar, yeah. conas you know agus is ceist a bheidh daoine á chíoradh go deireadh na ndeor, an dtugann an cúrsaí cultúir an fiú cúrsaí cultúra gan saoirse polaitiúil an fiú saoirse polaitiúil gan cúrsaí cultúra a bheith chun cinn mar is dóigh in ár gcás i gcás Éireann i gcomparáid leis na tíre eile go bhfuil an saoirse polaitiúil againn ach níl an cúrsaí cultúrtha Bhuel, níl an teanga go lárnach agus ba chóir í a bheith, dar ndóigh, agus sa gcás na tíre eile, bíonn, na Breataine Bige, b'fhéidir, go bhfuil an teanga níos láidre, ach b'fhéidir nach bhfuil an saoirse polaitiúil acu ba bhreá leo a bheith acu. So, is dóigh Bhuel, gur. braitheann, braitheann sé, a Mhairéad, mar i ndáiríre, tá na fadhbanna céanna ag na tíortha Ceilteacha uilig ó thaobh na teangan de. Táimid ag snámh in éadan an tsrutha i ndáiríre mar tá an cultúr idir Sasana agus Meiriceá, an cultúr Béarla, mar bhagairt fiú ag na teangachaí móra eile san Eoraip anois, tá an trácht ar na Meiriceánachaí. Is coimhlint a bheas ann i gcónaí ach tá an téama an-suimiúil agus beidh sé an-suimiúil tús a chur le díospóireacht ar an téama sin. Nach ea? Agus is an go raibh míle maith agat as teacht agus labhairt linn mar tá fhios agamsa go bhfuil tú faoi bhrú ama anois. agus, agus bain, dar ndóigh, bain sult, le cúnamh Dé, listen bain sult agus taitneamh as agus gaisce á dhéanamh ag chuile dhuine thíos ansin a bheith ag labhairt a dteanga dhúchais féin. Listen go raibh céad míle maith agat, Fionnuala, agus bain sult, tairbhe agus taitneamh as an gComhdháil. Go ndéana a mhaith dhuit, a Mhairéad. Go raibh míle. Slán go fóill. Okay, slán, slán, slán, slán. agus bhí tú ag éisteacht ansin le Nuala Ní Chathasaigh, Cassidy, gabh mo leithscéal, Nuala Ní Cassidy, agus bhí, tá Nuala ina hoifigeach caidrimh phoiblí ar an Chomhdháil do Mhuintir na hÉireann faoi láthair, agus tá siadsan mar páirt den Chomhdháil Idirnáisiúnta, mar is eagras idirnáisiúnta an Chomhdháil agus tá siad ag plé cad is náisiúnachas ann i dtaobh cúrsaí cultúrtha de mar baineann an sé tír le chéile agus tá na fadhbanna céanna, mar a dúirt Fionnuala linne, tá na fadhbanna céanna ó thaobh cúrsaí teanga de, ó thaobh cúrsaí a bheith ar imeall Tá muid uilig ar imeall na hEorpa, nach ea? Tá muidne ar imeall na hEorpa, níl muid lárnach sa scéal ar chor ar bith agus táimid ar an imeall cosúil le gach uile ceann as na tíortha eile. So, tá muid dhá phlé dar ndóigh agus ní raibh fhios agam ach gur tháinig O'Donovan Rossa as Ros Cairbre. Táim ag ceapadh gur chuala mé sin cheana actually, as Ros Cairbre.

ie Now éisteoidh muid leis an port a beul as muintir na hAlban trí Gàidhlig na hAlban agus tá sé seo le Giolla Bríde McMillen a bhí i mBaile Átha Cliath againne anuraidh a bhí, tá, ag múineadh na hamhráin, na hamhránacha tríd Gàidhlig na hAlban. So bain sult as an ceann seo.